Dia daoibh a pháistí, How are you all ar an Máirt seo so inniu an 9ú lá de mhí Meitheamh 2020 the ninth day ok inniu we've ceacht nua new chapter téama nua new theme in our nAbair Liom it's ar leathanach let me see 124 one two four so what I'm gonna do is I'm gonna go through an físeán seo this video with you guys that is on the Abair Liom online stuff

Bíonn comórtais éagsúla spóirt ar siúl ar fud an domhain. comórtais éagsúla different competitions ar fud an domhain so timpeall an domhain around the world. An bhfuil suim agat sa leadóg? Have you a suim, have you interest, sa leadóg? Bíonn comórtas leadóige i Wimbledon gach samhradh. So, comórtas leadóige tennis competition i Wimbledon and Chuir sé ar ceal this year, it was cancelled this year mar gheall ar an coróinvíreas, ok, but every, I think it's, yeah, Meitheamh, it's every June, no, yeah, every Meitheamh, yeah, gach Meitheamh comórtais éagsúla leadóige i Wimbledon iad ar siúl and it's one of my highlights of the summer every year, love it, real sign of an samhradh, the summer. Seo é Andy Murray. Is imreoir iontach é. Imreoir, player. Cad faoin rothaíocht? Bíonn an Tour de France ar siúl gach bliain. Seo é Stephen Roche. Is Éireannach é. Bhuaigh sé an Tour de France i míle naoi gcéad ochtó seacht.
So Stephen Roche. Is Éireannach He's an Irishman. And bhuaigh sé it's hard to believe but an Irishman won an Tour de France. I míle naoi gcéad ochtó seacht, so, a year after I was born, oh my God, I'm giving away my age, ok, so, I don't really remember it, you definitely don't remember it, but féach ar an chathair seo, we see l'Arc de Triomphe, the Arc de Triomphe, i bPáras, in Paris, and that's where chríochnaíonn an rás i bPáras gach bliain so it finishes in France every year. Again, it's probably cancelled this year, I'm not sure mar gheall ar an coróinvíreas.
An dtaitníonn sacar leat? Yes.
Bíonn Corn an Domhain ar siúl gach ceithre bliana.
Corn an Domhain, the World Cup, every four years. Shroich Éire an babhta ceathrú ceannais i gCorn an Domhain míle naoi gcéad nócha. sa chroich siad, they reached an babhta ceathrú ceannais, the quarterfinals, hard to believe Ireland got to a World Cup quarterfinal in nineteen ninety, barely remembered it either, I was only ceithre bliana d'aois, I was only four, but it was a brilliant time in Irish sport and Irish history ok, and we should, we're big fans of the Irish team tar éis an cluiche in Aviva last October i Meán Fomhair, Deireadh Fómhair seo caite, ok, when we saw Éire NI an Danmhairg ok, so.
An maith leat spórt éigin eile? Seans maith go bhfuil an spórt sin sna Cluichí Oilimpeacha. Olympic Games.
Tá a lán comórtas spóirt sna Cluichí Oilimpeacha. Gleacaíocht, snámh, dornálaíocht agus rámhaíocht, mar shampla. So, gleacaíocht, snámh, dornálaíocht, gleacaíocht, Olympics, mar shampla, Simone Biles, or not Olympics, gymnastics, dornálaíocht, so, boxing, fighting, Katie Taylor, snámh, swimming, Michael Phelps, all these guys.
Buann na lúthchleasaithe boinn óir, airgid agus cré-umha. boinn óir, airgid agus cré-umha and we've gone through this earlier in the year as well. So boinn óir is an ceann is fearr the best This is níos fearr okay and this is is measa the worst even though it's the best or even though it's still great. So boinn óir, airgid, remember airgead is silver, same word for money, agus cré-umha is bronze.
Seo í Annalise Murphy. Is Éireannach í. She's Irish.
Is Éireannach. Bhuaigh sí bonn airgid sa tseoltóireacht i
2016, ok? Bhuaigh sí bonn airgid. She won a silver medal i dhá mhíle sa sé déag. Cá raibh na Cluichí Oilimpeacha i dhá mhíle sa sé déag? Can anybody remember? Cá raibh siad? Where were they? Bhí siad i Rio de Janeiro. Did I cut that off early? Let me see. I'll just go.
Bhuaigh sí bonn airgid sa tseoltóireacht i 2016. 2016 so. Um 2016 seoltóireacht sailing. Ok now leanfaimid ar aghaidh keep going I know maybe this is a bit jumpy but my hand is getting tired tá tuirseach ar mo lámh so uh tá brón orm now they're asking us éist leis an bhfocal so we need to see a bit of vocabulary bratach bratach cad é bratach lovely word bratach bratach, mm, bratach, yep, bratach is a flag. Ok, so tá dath oráiste, bán agus glas ar bhratach na hÉireann. So if you think of France, tá dath dearg, bán agus gorm ar bhratach na Fhrainc, na Francach.

An chéad one ar dheis.
Yeah. Leadóg.
Leadóg, Andy Murray, Roger Federer, Serena Williams, Venus Williams, Cá bhfuil leadóg? Féach anseo, Comórtas leadóige i Wimbledon. Boom.
Bonn cré-umha.
Bonn cré-umha. So, bonn óir is gold, bonn airgid silver, so cré-umha. ar dheis, Boom! Sútha talún agus uachtar. Sútha talún agus uachtar. I Wimbledon, gach bhliain, In Wimbledon, every year, Itheann na daoine, ok, the fans, an lucht tacaíochta, the fans, itheann siad sútha talún agus uachtar, strawberries and cream, It's a real traidisiún i Wimbledon. I London, It's in London, ok, every summer, Sútha talún agus uachtar, sounds good, sounds good. Rothaíocht. Rothaíocht, Remember Stiofán de Róiste so ag caitheamh an geansaí buí cá bhfuil anseo? Bonn óir. Bonn óir, Bonn óir, the best one, an ceann is fearr. Gleacaíocht. Gleacaíocht, Simone Biles jumping around the place ag cá bhfuil sí? Gleacaíocht, Gleacaíocht, gymnastics, féach anseo. Bonn airgid. Bonn airgid! Cá bhfuil bonn airgid? Yep, silver. Páirc imeartha. Páirc imeartha. So féach anseo, playing field or football pitch. Yes! Go team! Maith thú! Go raibh maith agat. Thank you, very kind. Now, if we look at leathanach 125, okay, uh, caitheamh aimsire, we'll fly through this, I don't want us to do anything major in this. Wimbledon, bíonn comórtas leadóige i Wimbledon London gach samhradh, comórtas leadóige, tennis tournament. Glacann imreoirí leadóige ar fud an domhain páirt ann, so imreoirí from ar fud an domhain, glacann siad páirt ann, they participate. Téann na mílte daoine go Wimbledon chun féachaint ar na cluichí, Téann na mílte, thousands of people go, to Wimbledon chun féachaint, to look at na cluichí. Itheann go leor acu, lots of them eat sútha talún agus uachtar, yum, yum, yum. Traidisiún mór ag Comórtas Wimbledon, a big tradition in Wimbledon. Ok? An Tour de France. Is comórtas rothaíochta é an Tour de France. Téann na rothaithe, the cyclists go, ar turas bóthair timpeall na Fraince, it's on a road race around France, nice way to see the country. Athraíonn an cúrsa gach bliain. Athraíonn, is aimsir láithreach, it's a verb which means it changes. The course changes gach bhliain, every year. So, every year it changes. Thosaigh Tour míle naoi gcéad nócha hocht, in nineteen ninety eight, in Éirinn, it actually started in Ireland, Thosaigh sé, aimsir chaite, it started in Ireland, in nineteen ninety-eight bíonn geansaí buí ar an rothaí a bhíonn chun tosaigh geansaí buí yellow jersey ar an rothaí the cyclist chun tosaigh who's leading, ahead and we can see féach anseo this guy is obviously leading he's wearing the yellow jersey okay very prestigious the yellow jersey um bhuaigh an tÉireannach, the Irishman bhuaigh Stiofán de Róiste or Stephen Roche an rás i sa bhliain míle naoi gcéad ochtó seacht, nineteen eighty seven, which is thirty three years ago, oh my God, I'm getting so old, but anyway, Corn an Domhain is my favourite, an ceann is fearr liom, ok, is aoibhinn liom Corn an Domhain, I like a lot of these, but is aoibhinn liom an Corn an Domhain. Is comórtas mór sacair é Corn an Domhain, massive soccer tournament. Bíonn sé ar siúl i dtír difriúil gach ceithre bhliana.

Ó shin, since then, tá aon bhonn is tríocha buaite againn, we've won thirty one medals, I didn't think it was that many, sa lúthchleasaíocht, in athletics, sa snámh, in swimming, sa dornálaíocht, in boxing, we're very good at boxing, sa rámhaíocht, in rowing, remember the O'Donoghue brothers, sa seoltóireacht, remember Annalise Murphy, in sailing, agus sa mharcaíocht capall, horse riding. So all these, ok? Lúthchleasaíocht, athletics, snámh, swimming, dornálaíocht, boxing, rámhaíocht, rowing, seoltóireacht, sailing, agus marcaíocht capall, which is horse riding. Now, ok, so, on to the next bit of business. Now, féach ar na ceisteanna seo. Oh, gabh mo leithscéal. So, ceist a haon.
Cén spórt a imríonn daoine i Wimbledon? So cén spórt a imríonn daoine i Wimbledon? Now you could have a freagra gearr, short answer, but I want full answers rang a sé. So imríonn daoine leadóg. Imríonn daoine leadóg. Yeah? Sin é. Simple as that. I'm sure you're Cén spórt a imríonn daoine i gCorn an Domhain? I gCorn an Domhain, cén spórt a imríonn daoine? So imríonn daoine, what do we think?

OK, rámhaíocht, rowing. Cad eile? Ahm, marcaíocht capaill, horse riding. Tá, tá a lán spóirt ann. Lúthchleasaíocht, athletics. Cén bia a itheann daoine ag comórtas Wimbledon? So what food do daoine eat i gcomórtas Wimbledon? Yeah. Sútha talún agus uachtar. OK, is traidisiún é i Wimbledon.
Cén dath atá ar bhratach Tour de France sa phictiúr? So, cén dath?
What colour atá ar bhratach Tour de France sa phictiúr? Dath buí. Yeah, tá, dath Full answer, abairtí iomlán or freagra iomlán Tá dath buí ar bhratach Tour de France sa phictiúr.
Cad iad na dathanna a bhíonn ar éide spóirt fhoireann na hÉireann? Another ceist faoi dhathanna. Another question about colours, Cad iad na dathanna? What are the colours? ar éide spóirt fhoireann na hÉireann? What colours are on the Irish team jerseys? Cad iad na dathanna a bhíonn ar éide spóirt fhoireann na hÉireann? So we have tá glas agus bán agus oráiste ar éide spóirt fhoireann na hÉireann. OK? Cad a bhuann daoine sna Cluichí Oilimpeacha? Cad a bhuann siad?
What do people win sna Cluichí Oilimpeachta? So bhuann siad or buann siad boinn óir, gold, boinn airgid, silver, agus boinn cré-umha, bronze.
Cé hí an tÉireannach a bhuaigh bonn i gCluichí Oilimpeacha 2016? Yeah, so i Rio, cé hí, now hí is the what girl? Cé hí an tÉireannach a bhuaigh bonn i gCluichí Oilimpeacha 2016? What Irish woman? Okay, we're not talking about deartháireacha O'Donovan, the O'Donovan brothers, because then I would say cé hé, but cé hí? So bhuaigh. Annalise Murphy, bonn airgid i gCluichí Oilimpeacha 2016. Annalise Murphy. Cén spórt a dhéanann Annalise Murphy? Can anybody remember? Yep, seoltóireacht. Agus an ceann deireanach?
Ar mhaith leatsa páirt a ghlacadh i gcomórtas mór spóirt lá éigin? Ar mhaith leatsa? Would you like? Ar, not an maith, Ar mhaith leatsa páirt a ghlacadh i gcomórtas mór spóirt lá éigin? Bhuel, mise. OK, mé féin, myself, Ba mhaith liom, I would love, Ba mhaith liom páirt a ghlacadh i gCorn an Domhain, Oh, I'd give anything, in a World Cup, Unbelievable, Ba mhaith liom páirt a ghlacadh i gcomórtas gCorn an Domhain. Ba mhaith liom páirt a ghlacadh i gcomórtas leadóige Wimbledon freisin ach níl mé go maith ag leadóg, I'm no good at tennis.